Сыт хуэдэ лъэпкъми иӏэщ цӏыху къыхэжаныкӏ, ахэр куэд хъу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, лъэпкъым хуэлэжьэныр ӏуэху гугъущ, уи гъащӏэри, уи гупсысэри а лъэпкъым тыхь хуэпщӏын хуейщ. Лъэпкъыр зыгъэбатэу, лъэпкъыр зыгъэдахэу, лъэпкъым хэлъхьэныгъэшхуэ и щэнхабзэм хуащӏу. Адыгэр къапщтэмэ, Къэбэрдейр, Къардэнгъущӏ Зырамыку, Шортэн Аскэрбий, Нало Заур, а зи цӏэ къисӏуа лӏы щэджащэхэм екӏуу, дахэу ябгъэдоувэ Ӏутӏыж Борис. Ӏутӏыж Борис сыт имылэжьами, сыт имытхами, нэгъэсауэ екӏуу абы хэплъхьэжын щымыӏэу щытщ ар. Кабылъкуу лъумытэкӏэ Амалия. Борис нобэ согупсысыжри. Егъэлеяуэ бзэ дахэ, егъэлеяуэ бзэ куу ӏурылъу щытащ. Абы къыхэкӏыу къыщӏэкӏынут Борисым, пьесэщӏэ къихьа нэужь, зы псалъэ хэвдзу, сыарэзыкъым жиӏэт. Дэтхэнэ тхыгъэри къафщтэт. Къыпӏурылъэлъу уропсалъэ абы итхам. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, адыгэбзэр зищӏысыр ищӏэрт, абы егъэлеяуэ фӏыуэ куууэ хищӏыкӏт. Шэч хэмылъу, адэкӏи ди лъэпкъым къыхэхъуэну къыщӏэкӏынущ апхуэдэ лӏы щэджащэ куэд, ауэ Борис езым псэууэ фэеплъ сын зыхуигъэувыжащ и ӏэдакъэщӏэкӏхэмкӏэ, итхахэмкӏэ, мис ищӏахэмкӏэ.

Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ, ныбжьэгъу лъапӏэхэ, ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ. Нобэ ныщхьэбэ, нобэ ди дыщӏызэхуэса ӏуэхур хуабжьу икӏи гуауэщ. Щӏэгуауэр илъэс блыщӏыр ар иджыри ныбжьышхуэкъым. Борис къызэрытхэмытыжыр гуауэщ. Ауэ нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ уеплъми, нобэ зыщыдмыгъэгъупщэу апхуэдэ цӏыхушхуэм щхьэкӏэ дызэрызэхуэсари гуапэщ. Абы къикӏыр пщэдей махуэми дызэрыщыгугъыр къигъэлъагъуэу си гугъэщ. Ӏутӏыж Борис, утепсэлъыхьыну гугъущ. Сэ си щхьэкӏэ къапщтэмэ гугъущ, сыту жыпӏэмэ. Ар цӏыху, дызэрыцӏыху, фӏыуэ дызэрыцӏыху. Ар сэ нэхърэ куэдыфӏкӏэ нэхъыжь, куэдкӏэ нэхъыжьт, ауэ Итӏани, фэ мыдейм щӏэс къомым фщӏэуэ къыщӏэкӏын, нэхъыщӏэхэр фӏыуэ илъагъуу зэрыщытар, игъэгушхуэу зэрыщытар, абы игъэгушхуахэм сащыщ зыт сэри. Абы и зы щапхъэ цӏыкӏущ дипломнэр университетыр къыщызухым унафэщӏу руководителу сиӏар Нало Ахьмэдхъанщ, оппоненту Ӏутӏыж Борист. Абы и закъуэкъым дэ куэдрэ дызэхуэзэу щыта, ауэ утепсэлъыхьыну гугъу щӏыжысӏэр. Апхуэдэ цӏыхушхуэм ущытепсэлъыхькӏэ, зыгуэру зыкъуэбгъапщкӏуэ хуэдэуи мэхъу, уэ уи цӏыкӏуагъми тӏэкӏу игъэфагъуэ хуэдэуи къысщохъури ара, сэ си щхьэкӏэ къапщтэмэ. Ар мыдэ жаӏа, иджыстуи жаӏащ, усакӏуэу, тхакӏуэу, драматургу. Художник жыхуаӏэм хуэдэ сурэтыщӏ ес. Къыхищӏыкӏыу щыта пхъэдакъэжьым къыхищӏыкӏыу щытахэр дощӏэж. Чеканкэ жыхуаӏэм гъущӏым къыхиуду щытар дощӏэж. А ищӏу щытам, а ищӏэу щыта псоми, зы ӏуэху фӏэкӏа ищӏу щымытами, ар лъэпкъым къыхэнэнт. Лъэпкъым игу къинэнут икӏи лъагапӏэшхуэ къыхуащӏу апхуэдэу къэнэнут. Усэр итх фӏэкӏа нэгъуэщӏ ӏуэху имыщӏами, драматургием фӏэкӏа ӏуэху зэримыхуами, бзэщӏэныгъэм фӏэкӏа ӏуэху зэримыхуами, зырызурэ къапщтэмэ, нобэ уэ улӏ, сэ сылӏ жиӏэу псэу адыгэ Лӏы бжыгъэм ящӏэнур езым и закъуэ хузэфӏэкӏакъэ? Гугъущ, утепсэлъыхьыну. Нобэ, сыту жыпӏэмэ, Ӏутӏыж Борис адыгэм теухуауэ Хэкупсэ, лъэпкъыпсэу. Псоми ар фощӏэ. Мыбы ар фӏыуэ зылъагъуу щыта цӏыху защӏэ сэ си фӏэщ мэхъу мыбы къекӏуэлӏар нобэ. Икӏи Ӏутӏыж Борис зыцӏыху, зыцӏыхуу щыта защӏэ нобэ щысыр псоми фощӏэж абы лъэпкъыр фӏыуэ зэрилъагъуу щытар. Ауэ а псоми и гущӏыӏужкӏэ сэ итха а трагедиеракъым, комедиеракъым сызытепсэлъхьэр. Езым и гъащӏэ И гъащӏэ дуней тетыкӏэу щыта и гушыӏэ, а кӏэщӏэпӏаскӏуэ тӏэкӏур зи хъэтӏ и гушыӏэ, и хьэл. Мис а а лъэныкъуэри, а лъэныкъуэри куэдрэ сэ си щхьэкӏэ сигу къокӏыж. Ди жагъуэ зэрыхъунщи тхэтыжкъым. Ауэ гугъэр адэ щӏэинщи, догугъэ и псэр гуфӏэу, догугъэ и псэр жэнэтым щыӏэу. И псэр тыншыпӏэ игъуэтауэ догуфӏэ, догугъэ и бынхэм, и бын и быныжхэм къыдалъхуахэм, фӏыуэ зылъагъуу ноби дунейм тетхэм я дуней тетыкӏэкӏэ, я акъылкӏэ, я цӏыху хэтыкӏэкӏэ псори дызэхыхьэурэ и псэр дгъэгуфӏэфынкӏэ абыкӏи согугъэ. Ар щытхузэфӏэкӏынур, а ӏуэху зыхэту щытар нетӏи абы сытепсэлъыхьагъэххэ. Ар дэ щытхузэфӏэкӏынур а езым ищӏэу щытар, езым и псэм къищту щытар, фӏэфӏу щытар адэкӏэ зыгуэрукӏэ тхуэгъэкӏуатэмэ, итӏанэ си гугъэ абы и псэр нэхъри щытхуэгъэтыншынури, апхуэдэ лъэкӏыныгъэрэ лӏыгъэрэ псоми Тхьэм къыдит.

Абыкӏэ жысӏэну сызыхуейр, нобэ къытхэтынкӏэ мэхъу Тхьэшхуэм, Алыхьталэм и нэфӏ щыхуэу, фӏыуэ илъагъуу щытауэ си гугъэ сэ, Алыхьталэм Ӏутӏыж Бориси, абы и псэр сабий гуэрэм хилъхьэжу щӏэ, аргуэру щӏэрыщӏэу щӏэ, а псэр къигъэщӏыжауэ, къигъэщӏыжыну е къигъэщӏыжагъэххэу апхуэдэу сэ си гугъэ си щхьэкӏэ, сыщыуэмэ къысхуэвгъэгъу. Тхьэм здэкӏуам и псэ щигъэтынш, мыдэкӏэ псэун дыхуейщи, Тхьэм хуэфащэу псори дигъэпсэу. Хуэзыгъащӏэщ абы щыгъу зытетыр зи хэкур синхэщ, сэщ абы тетри. Щытащ ди хэкур, сыц. Мисри, пщыр пщыуэ хахмэ, ауэ пщыми пщыжу пщы щабэм иджы щхьэгъусэм зыхихыжыр. Ха! Ар щӏэчыжыр Босфорым ирыгъжьауэ. Зыщӏэтыжьауэ къыщыхьыж.

Фӏым хэпщӏэ хъуну уи мыгугъэ, зауэ? Мыщажьми, лъашэ мыубыдкъым, дащӏ къыдыхуейщ. ӏэмал имыӏэу щытмэ, лъэпкъ псоми Тхьэхэм хухахащ псэупӏэ ущӏеплъэкӏыну щымыӏэу нэгъуэщӏ. Ущоуэ, ущоуэ, хъуакъым щӏыр гуэша зэхуэдэу, армыхъумэ къыплъысынтэкъым мыпхуэдэу дуней жэнэтыр щыухуар.

Псы цӏыкӏури псышхуэм ӏуэхур щыхэкӏынщ. Зылъэкӏым зылъэмыкӏыр пэлъэщауэ, къысфӏощӏыр сэ ипэ фымылъэгъуауэ. Дунейр езыр арщ зэрызэхэлъыр, къарум щӏефыкӏыр къарууншэм и лъыр, щынэр къагъэщӏри тхьэхэм, ар яшхыну ираущтыж итӏанэ дыгъужь иныр. Дыгъужь ущыраущтыр Къэхъумэ цӏыхур арщ цӏыхухэм я псэукӏэри зыр зым ещакӏуэу гъащӏэр ирахьэкӏыр, къэкӏухь пщэжьхэр псоми хьэзыӏэну, япэу пхъуэбзэ пхуэбгъэкӏуэнущ, ауэ къопхъуэрым хуэмылэщӏынум къэпхъуэныр зыщ. И лъапэм уи псы инырщ. Къэнщ фӏы къыпхуэбгъэщӏэну пхынэгъуэцӏым, арщхьэкӏэ къапщӏэ теухуэрыпӏащӏэмэ, уи ӏэщэр нобэ пшынэ лӏыгъэншагъэщ, ауэ лӏы къипщӏи уэсэ убзэ ӏуагъэщ. Чэнджэщ хъарзынэщ. Хуитыныгъэ хуэмейхэм дежкӏэ, ауэ сигу дыхэсынущ. Зауэ сыкъыпхуэкӏуакъым хъыбар жысӏэну.

Ухуейуэ щытмэ, джэгъэте нысащӏэ, узотыр си пхъу ӏэдисэм. Босфор иным зы щауэ искъым абы къемыхъуапсэу.

Хэкӏуэтащ гъэмахуэ жэщыр, хэкӏуэтащ, хэкӏуэдащ уи щхьэцым си ӏэр, хэкӏуэдащ, щӏэкӏуэдащ уи нитӏым си гур, щӏэкӏуэдащ, къалындащ зы мафӏэу ди пкъхэр, къалындащ. Тхуэмащӏэщ ар. Гуапщэу. Тхуэмащӏэщ. Арщхьэкӏэ къытлъысыр зы гъащӏэщ. Зы гъащӏэщ, зы гъуэгущ, зы щӏалэгъуэщ. Хэкӏуэтащ.

Зыдахьащ ди лъагъуныгъэр, ядыгъуащ. Ауэ мис аргуэру къызэвдэхащ сэ жэщыр, дахагъэкӏэ гъэнщӏа гъэмахуэ жэщыр. Мыпхуэдэ жэщ къызыхуигъэщӏар дэгу лъагъуныгъэрщ,

фӏэмащӏэщ. Арщхьэкӏэ къыплъысыр зы гъащӏэщ, зы гъащӏэщ, зы гъуэгущ, зы щӏалэгъуэщ, ныжэбэ дэ тӏум ди дахэгъуэщ, хэкӏуэтащ гъэмахуэ жэщыр, хэкӏуэтащ, хэкӏуэдащ уи щхьэцым си ӏэр, Хэкӏуэдащ, щӏэкӏуэдащ уи нитӏым си гур, щӏэкӏуэдащ. Къэкӏыжащ ар ӏэфӏу си гум къэкӏыжащ. Бжьащэм Пшагъуэ ӏувыр щхьэгъубжэм къыӏухьауэ нэщхъейуэ къыдоплъ. Пэшым къыщӏохьэр зэшыр. Гущӏэр егъэнщӏыр зэшым. Ауэрэ къызощтэ дапхъэм телъ тхылъ гуэри Къызэгузохыр, ауэ сыт? Сыздезыхьэх зэшыгъуэ уэрым пэувыфын абы имыт. Къызэптыгъауэ адэ япэм къыдохур тхылъым уи сурэт, къызощтэ. Тобэ, Занщӏэу пэшым уи дыхьэшх макъыр мэхъур щӏэз, сыкъыӏэщӏокӏри зэуэ зэшым фӏызогъэзэж щӏалэгъуэм нэс, сыбдоуэршэр, сынодэхащӏэ, пхуэзымыщӏа бахэр узотыж, пкӏэрымылъахэр уэ игъащӏэм ныпкӏэрыслъхьауэ сыноплъыж, долъадэ губгъуэ щымыӏахэм, ямыцӏыху удзхэр къыдощып, дошэщӏ уэрэд ямыусахэр мыцӏыху макъ дахэкӏэ, насып,

Хуэм дыдэу сэ зэгузопӏэж, уи дыхьэшх макъыр мэкӏуэдыжри, зэшыгъуэ хьэлъэм къегъэзэж.

ӏэщӏэткӏухьырт си ӏэм. Уи гу щабэм уэрэд нэху иуст. Ди гупсысэр тхьэӏухуду щыӏэм тхузэӏуащэу уафэ гъунэм ӏуст. Апхуэдизу вагъуэм зэщӏащтати, зэщӏэпщӏыпщӏэу зэщӏэщхъыщхъэ жэщт, хьэуар лъагъуныгъэкӏэ гъэнщӏати, псалъэ жыӏи къэлындын къыпфӏэщӏт, Нэхэм жаӏэ псор кърикӏуэтэным, цӏыхум и бзэр зыкӏи хуэмыщӏат, уесырхъамэ къыпӏэщӏэкъутэну зы хьэлэмэт гуэр дунейм хэщат. Ярэби, апхуэдэу пӏэрэт? Хьэмэ, си гум уритаурыхъ къудейми? Къэзгупсыса гуэру ара? Хьэуэ, къытхуэмылъагъу пэжхэм я дунейщ. Нэхэм мащӏэщ къахуэлъагъур, мащӏэщ. Псори къэзылъагъур гухэращ, гуми пэжхэм къагъэзэжыр гъащӏэм. Гугъагъэр гугъэкӏышхэмщи.

зэи сымылъэгъуа, яӏуэтэжуи зыхэзмыха нэху. Нэхум щӏигъэнат псори, дызыхэт удзхэри, къытщхьэщыт жыгхэри. Уи нэкӏу апхуэдэу игъащӏэм симыгугъари, уи щхьэц апхуэдэу игъащӏэм сымылъэгъуари, псом усэпхреплъи, псоми дыгъэ нур хэщат. Уэ жыпӏэрт уэрэд. Губгъуэшхуэм ещхьу. Губгъуэшхуэм хуэфӏу. Жыпӏэрт. Гу къуэпс дэтхэнэми ирижэ макъкӏэ. Жыпӏэрт. Гуфӏэгъуэ нэпсхэр къэзышэ макъкӏэ. Уэ укъысхуэкӏуэрт.

Дыщафэ пщӏыхьэпӏэр сэ куэдрэ солъагъу, апхуэдэ пщӏыхьэпӏэ, пщӏыхьхэр зэгуэр тлъэгъуахэм къагъэзэжу арауэ жаӏэ.

Хъуащ блэкӏа зэман, къэслъыхъуэурэ, щымыӏэ Дахэнагъуэр сыкъинэжащ сэ уи хъым кӏэлъимпӏэхьым. Сытохьэлъэ.

а гупсысэм гъащӏэм и ӏэфӏыр щӏех, и плъыфэхэр щӏелъэсыкӏ, гугъэм и дамэхэр зэтрекъутэ. Абы узэщӏишэри пэж гъуабжэу уи гум къришэкӏым, итӏанэ зыми упэплъэжынукъым, зыми ущӏэхъуэпсыжынукъым. Итӏанэ укъытенэнущ гъащӏэм и гъуэгу щхьэӏум, укъытенэнущ хущхьэурэ щатэу блэкӏ махуэхэм уакӏэлъыплъу. Хьэуэ, си дахэнагъуэ, хьэуэ, сэ сыхуэубыдынкъым а гупсысэ жагъуэм. Сыӏэщӏэкӏынщ, сыӏэщӏэкӏынщи, аргуэру сынежьэнщ уи лъыхъуакӏуэ, сыту жыпӏэмэ уэ зэ нэхъ мыхъуми укъэзылъэгъуам, уи нурыр зытридзам насыпыр зыхуэдэр къищӏакӏэщ, абы кӏэлъымыкӏуэуи хуэшэчынукъым. Хэт ищӏэрэ? Зэи. Укъысхуэмыгъуэтыжынкӏэ хъунщ уэ, си дахэнагъуэ. Хэт ищӏэрэ? Ажалым нэхъ щӏэх сыӏущӏэнкӏэ хъунщ. Псэр щеӏэж дакъикъэм, цӏыхур гъэщӏэгъуэныщэу дунейм зэ къытеплъэж хабзэщ. Гъунэгъуу щытхэм блэплъыкӏыу, пхрыплъу адэ жыжьэ нэсу. Апхуэдэм и деж зэгъащӏэ. Сэ укъэслъыхъуэу аращ, си дахэнагъуэ, си дахэнагъуэ, нагъуэ, нагъуэ, нагъуэ.

Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ плӏы гъэм Борис и бенефисым мис мыр езым и ӏэкӏэ ищӏри къызитауэ щытат гущӏагъщӏэлъхэр, мис мпиритхэри. Бо Къэжэр Борисрэ сэрэ дыкъеджэн хуейти, езым и ӏэкӏэ ищӏри къыдитащ. Езыр сыт щыгъуи цӏыху гуапэу, цӏыху щабэу щытати, Езым и ӏэ щабэкӏэ гуапэу ищӏа и ӏэдакъэщӏэкӏыр абы лъандрэ мис зызохьэ. Мыдей къысхукӏэритхауэ щытащ псалъэ гуапэхэр, езым и ӏэ щӏидзыжар. Абы лъандрэ Борис теухуауэ сыт хуэдэ пшыхь ямыгъэхьэзырами, сытым щыгъуи, мис мыр сӏыгъыу сыкъохьэри соджэ, езым къыхиха гущӏагъщӏэлъхэр мыбы итщи. Иджы фи пащхьэ къислъхьэну сыхуейт. Цӏыхури удзым ещхьу къокӏ, къогъагъэ, мэгъуэлэж. Гъащӏэр ар псоми зэдэтщӏэ финалым хуэкӏуэ джэгукӏэщ. Эсхил, Софокл, Еврипид. Фэ фи трагедиехэм щекӏуэкӏ къомыр сабий цӏыкӏу джэгущ, къэхъуауэ бзэхыжыну пэплъэ псэм и трагедием елъытауэ. Щыри лӏащ Соломони, Наполеони, ди гъунэгъу лӏыжьри. Щыри псэкӏэ къызэӏэбэкӏыжурэ дунейм ехыжащ, ауэ зыри трахыфакъым, зыми, зыри. Си анэр фӏыуэ солъагъу жыпӏэныр. Ар гъатхэм къыкӏэлъыкӏуэ гъэмахуэщ е екӏэпцӏэм мыӏэрысэ къыпыкӏэкъым жыпӏэу дэуэным ещхьщ. Анэхэр фӏыуэ ялъагъу къудейкъым. Фӏыуэ ялъагъум гум и закъуэщ щыпсэур. Модрейхэр зэрыщыту дэ тщыщщ, е дэ дызэрыщыту ахэм дащыщщ. Ахэм я гуфӏэр ди гуфӏэщ, ахэм я узыр ди узщ. Ахэр щы- щылӏэкӏэ дэ ди зыгуэрхэр здахьри, ахэм я зыгуэрхэр дэ ди псэм къыдэпсэууэ къыхонэ. Гукъуэпсым пыкӏэ зызыхь пшыналъэ дахащэм содаӏуэ. Седаӏуэурэ согупсыс. Сыту дытхьэмыщкӏэ дэ, цӏыхухэр! А пшыналъэм сэ си нэгу къыщӏигъэува дунейм сэ зэи, зэи, зэи сытехьэфынукъым. Гъащӏэр нэр игъэлажьэу фагъуэщ, псэр игъэфӏэӏуу къызэрыгуэкӏщ, гур итхъунщӏу пхъашэщ, тхьэкӏумэр икуту. Хущхьэ макъ зэфэзэщщ. Гъащӏэр илъэс мин бжыгъэкӏэрэ щагъэта курыбэщ. Зэхэзылъхьари щызэхалъхьари къахуэмыщӏэж курыбэ зэкӏуэкӏащ. Абы дэ ди псори хуэфыхь, ди хъуэпсапӏэхэм къищынэмыщӏа. Ахэр тхъурымбэ налъэурэ уафэм докӏуей, докӏуейри, адэ зызыхуэтшийуэ, зэи дызылъэмыӏэсын дунейм зыхаунащӏэ. Пэжкъым. Сэ арэзыкъым. Си фӏэщ зэрыпхуэщӏын щыӏэкъым сэ зыми сримыщӏысу, ауэ сытми щхьэбжыгъэу дунейм сыкъытехъуауэ, сыкъызэрытехъуам ещхьыркъабзэуи лъэужьыншэу дунейм сытекӏыжыну, сытекӏыжынущ. Къытехьауэ мытекӏыж щыӏэкъым, ауэ сэ сщыщу мы дунейм къытенэнущ си бампӏэ гызхэр, си гугъэ къутахуэхэр. Гъащӏэм гуэсщэну сызыхэта си таурыхъ щӏэинхэр, ӏэ пхъашэ куэдым яукъуея, гу пхъашэ куэдым дыхьэшхэн ящӏа си щыуагъэ ӏэфӏхэр. Щрепсэу ахэр сэ сыщымыпсэуфа мы дунейм, зи ӏэфӏым сылъэмыӏэса мы дуней дахэшхуэм. Фӏыуэ сыкъэплъагъур пэжмэ, уи гум сыщыгъэпсэу. Мы дунейм нэгъуэщӏ псэупӏэ щиӏэкъым лъагъуныгъэм.

Адыгэ театрым, ар и лъэпкъым и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ, Ерыхъуэпкърэ Сэшыгъуэм псэхугъуэ имыӏэу ар махуэр докӏуей искусствэкӏэ зэджэ Адэкӏмэжыху Гызэдейм.

Ӏутӏыж Борис къищта и темэ псомкӏи нэсу игъэзэщӏэху зэрыпсэугъалӏэмэ. Эдип и хъыбарым и хъыбарыжьым теухуа пьесэ куэд ящӏ, ар и нэу щӏагъэсэбэп. Уэ уи зэманым зы гупсысэ ин уэ хэкӏуэнкӏэ, уэ уи гум щӏыхьэ зыгуэрхэр щыкъэбгъуэтэнкӏэ апхуэдэ сюжетыр сэбэп мэхъу, аращ ар къыщӏагъэсэбэпыр. Сэ къэзыгъэ абдежым къэзыгъэсэбэпар мифологием хэт хъыбар ар. Къыщӏэзыгъэсэбэпар, нетӏэ жысӏар, мис нобэрей гъащӏэу.

Афэщ щызыпсэур сэ сӏэщӏэху шынагъуэр, дунейм къытехьэу сэ лъакъуэсымэ цӏыхур, еджакӏуэурэ мыгуфӏэу хьэрщӏэ кхъуэкӏым и хабзэм техьэжынущ. Емыкӏур емыкӏуу кърамыдзэрэ ягу къихьэр ящӏэну хуит къащыхъужауэ плъагъумэ, уз бзаджэри нэхъыфӏти, жыпӏэжын къысщыхъуу цӏыхухэм. Уэ къыпщыхъуракъым, дэ нобэ дызыхуейр пщӏэращ, зэхэпхрэ пщӏэр.

Борис и гушыӏэ куэд, и гушыӏэ пьесэ куэд Адыгэ театрым щыдгъэуващ. Дэ ар псори къытхуэгъэлъэгъуэнкъым ди жагъуэ зэрыхъунщ, ауэ абыхэм ящыщ ди гуапэ дыдэу иджыпсту фэдгъэлъэгъуну дыхуейт.

Гупсысэм гупсысэ кърохъуэ. Гуузыр бгъэузым йотӏыхь. Анэпсэр быныпсэм къылъохъуэ. Быныпсэр анэпсэм йопщӏыхь. Анэпсэр ар псынэщ. Ар псысэщ. Ар псатхьэщ. Ар тхьэхэм я Тхьэжщ. А Тхьэр пщхьэщытыхукӏэ тхуэусэу дэ сытри тлъэкӏын ди гугъэжщ. Анэпсэр пщхьэщыкӏмэ, итӏанэ нэхъ щӏыӏэу мы дыгъэри къопс, уэ псори бгъэхуабэрт си анэ. Зэмыкӏури зэкӏу пщӏыфу ушхэпст. Гъэ плӏыщӏыр хэщӏауэ гъуэгуанэм, си гъащӏэм мыр хьэкъ къысщищӏащ. Балигъ цӏыхур щыхъур и анэр дунейм щехыж махуэр аращ. Гъащӏэр зэрыкӏэщӏым теухуауэ мы дунейм куэд дыдэ щыжаӏащ. Нэхъ гупсысэ куухэри а гуауэ псоми ди зэхуэдэм къигъэщӏащ. Дапщэщ, дауэ, а псалъэ гуауэ псоми ди зэхуэдэ къыдохьэкӏ. Вагъуэ иж, уэгум итыр къыздимыгъэзэну къыхуоплъэкӏ. Я насыпти, цӏыхум а я гуауэ гъэтӏылъыгъэр ямылъагъу защӏыф, къакъэ-пщӏыпщӏу къыпщагъэхъурауэ, зыми зыри зримыхъуэкӏыф. Фэрыщӏагъэ дахэ пыгуфӏыкӏым къыпхрогуӏыкӏыр, ди гу къигъэкӏыр.

Щыӏэкъым, зи гъащӏэр къэзыбжыф. Тхьэм и закъуэщ а щэху иныр зыщӏэр. И ӏэфӏ къыздэтлъыхъуэм доункӏыфӏ. Ди фӏэщ тхуэмыщӏыжурэ къытщыщӏыр. Цӏыхум и цӏэ лъапӏэр.

Дыгъуасэ хьэмэ дыкъалъхуным ипэ пшыналъэ къежьапӏэншэм къыщежьар ирожэ си гукъэпсхэм акъужь гуапэу. Щыӏа а псори хьэмэ щымыӏа? Жэуап схуетыжкъым сыщызэупщӏыжым, атӏэми уэркӏэ гъащӏэри гъэнщӏащ сигу си бгъэм илъу сызэхуимытыжым. Кхъым инхэр зэрахъуэкӏыу жаӏэ псэ зэгуэгъу хъун хуейуэ зэрымыгъуэтыжхэм. Арауэ пӏэрэ хьэмэ гъащӏэр бзэ мыцӏыхукӏэ тхауэ пасэрей тхылъышхуэщ? Дэ тӏур. Пщӏыхьэпӏэ дахэ гуэр дызэдыхэтщ. Мыракъэ гъэщӏэгъуэныр къыдэпщӏыхьыр? Хэт? Зэгуэр илъэс зыкъом дэкӏауэ, мо мазэр Мэзым къыхэкӏауэ, мы жыгри хужьу къэгъэгъауэ, дэ дэщхьу я щхьэр зэгъэщӏауэ, уэ плъагъумэ, уигу сыкъэгъэкӏыж. Къытфӏэщӏми нобэр мыухыж

Сэ сыкъэпсэлъэну яхэтуи сщӏэтэкъым, ау тӏэкӏу и ӏуэщӏэ дэмыщӏэ хъуащи къысхуэвгъэгъунщ. Мис ныщхьэбэм екӏуэкӏа ӏуэхугъуэм ди кӏуачэр къигъэкӏыжа, зыгуэрхэм дыкӏуэцӏригъэплъыжа ди ди кӏэкӏэ ипэкӏэ. Дэ лъэпкъкӏэ дынасыпыфӏэщ, Борис хуэдэ цӏыху къызэрытхэкӏам щхьэкӏэ. Ау зэкӏэ мо сыздэщысым сегупсыса. Борис Къэбэрдейм къыщамылъхуауэ Францэм къыщалъхуауэ щытамэ, е Англием къыщалъхуауэ щытамэ, дапхуэдэ зыгуэрэ хъуну пӏэрэт? жысӏэри, Эдипти, Тыргъэтауэти, а и лэжьыгъэхэм теухуауэ, ахэр абы я бзэкӏэ а лъэпкъым яхуищӏауэ щытамэ, дапхуэдэт зэраӏэтынур? жысӏэри. Зэкӏэ абы семыгупсысу схуэшэчакъым. Адыгэм жаӏэ мыхуэдэу ди нанэхэм, дыщыцӏыкӏум дей, Тхьэр зыхуэупсэн жаӏэри. Си гугъэ сэ Тхьэшхуэр ди Борис хуэупсауэ, сыт щхьэ жыпӏэмэ, абы Тхьэм ӏэджэ къилъхьа зэхуэмыдэу. Зы цӏыхур тхакӏуэ хъункӏэ хъуну, зы цӏыхур усакӏуэ хъункӏэ хъуну е гъущӏым елэжьынкӏэ хъуну. А псори, зыр зыми нэхъыфӏу псори зэдэпхьу зэдэпщӏыныр, ар Тхьэр къыпхуэупсауэра? Мы ӏуэхур мыхуэдэу зыгъэпсахэм псори Тхьэ разы къыфхуохъу яжесӏэну сыхуей. Жысӏэн куэд щыӏэщ, ауэ зэкӏэ мы дызыхэт ӏуэхугъуэм теухуауи цӏыху куэди си гугъэмкӏэ щӏэсщ мыбдежым. Тхьэм жиӏэмэ, дяпэкӏэ а ӏуэхур зэтеувэжынщи, Борис хуэфащэу ӏэтауэ ягъэлъэпӏэну согугъэ сэ. Аращи, Тхьэр мы дунеймкӏэ къыхуэупса жысӏащи, ди Борис и хьэдрыхэкӏэ къыхуэупса Тхьэм къыщӏигъэкӏ. Тхьэ разы къыфхуохъу псори, къекӏуэлӏахэр. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Ныщхьэбэ Борис и щхьэгъусэр кърихьэлӏэфакъым, ауэ Ныщхьэбэ мы пшыхьым хэтахэм, зыгъэхьэзырахэм къыбгъэдэкӏыу мы удз гъэгъар

Апхуэдэ цӏыху адыгэ лъэпкъым Тхьэм куэду къыдит. Фӏыкӏэ, гуфӏэгъуэкӏэ Тхьэм куэдрэ дызэӏуигъащӏэ, узыншэ дыдэу фыщыт!